transfert ale kɔni daminɛna min Europe donc maliyɛndenw ka ca yen kosɛbɛ et donc ka kɛɲɛ ni min ye ɲinan mercato kɔni ye bi eh, kibaruya minnu olu bɛ se ka di lamɛnjɛkulu ma o bɛ tali kɛ eh, fɔlɔfɔlɔ la pour le moment bi yɛrɛ a officialisera o bɛ tali kɛ Modibo Sagnan an b'a yɛrɛ k'a fɔ Montpellier o dolantana tun don eh, a tun taara prêt la min ye Rizespor la Turquie donc an b'a yɛrɛ k'a fɔ o min yɛrɛ a wuli a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ Donc Montpellier comme olu tɛna garder donc min ye eh, Rizespor o kɔni y'a signer officiellement bi san fila contrat donc a b'o signer an bɛ se ka fɔ cogo min na Turquie ale club fɛ Modibo Sagnan eh, défenseur don donc a jouera min ye eh, Mali fɛ eh, dolantan dama dama dɔw la min ye Aliou Dieng an b'a yɛrɛ k'a fɔ Al Ahly dolantana tun don nin waati la a y'a signer eh, min bɛ tali kɛ Valence o yɛrɛ officialisera kunun an bɛ se k'a fɔ san fila ani eh, san kelen ka farankan kɛ ni o ye donc n'a sera ka o nimisi wasa an b'a yɛrɛ k'a fɔ eh, aliou dieng al ahly dolantantɔn na ligue des champions ni compétition caman remporté mais cette fois ci a taara eh, min valence min n'o bɛna kɛ n'a ka expérience européenne min ye fɔlɔ eh, donc o ye an b'a yɛrɛ k'a fɔ valence yɛrɛ min ye eh, maliyɛn dɔ delila ka dolantan yen n'o bɛ tali kɛ eh, mohamed lamine sissoko momo o yɛrɛ ye min tali kɛ jaw kɛ k'a bisimila A ka tɔn kura donc o la Lassine Sinayoko an y'an da don a la tɛmɛlen na en tout cas tɔn caman kɔni wulilen b'a nɔfɛ laban min kuma o fɔra o bɛ tali kɛ Monaco donc o la an b'a yɛrɛ k'a fɔ cogoya min na Auxerre dolantana kɔni o don nin waati la mais an ma da la k'a fɔ a bɛna to min tali kɛ min ye Auxerre o kɔni o la Monaco kɔfɛ dolantantɔn caman bɛ yen nɔ Angiletɛri ani faransi min ye Lens yɛrɛ olu ka wulikajɔ tun bɛ a kɔ kosɛbɛ min ye mamadu dunbiya n'ale malien dolantana bɛ jouer min ye Watford la an b'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati la min tɔn damadama bɛ ale fana nɔfɛ ka se fo Monaco Leipzig fo ka taa se Hambourg ni o o fana in ma min bɛ tali kɛ Allemagne olu fɛ yen an b'a yɛrɛ k'a fɔ min ye Monaco Leipzig an ye kibaruya min sɔrɔ ka kɛɲɛ ni min bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka Masurunyamɔgɔw yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ cogo min na comme nin waati la discussion kɔni b'o ɲɔgɔn cɛ Monaco ale ni Leipzig olu de ni ɲɔgɔn cɛ en tout cas n'an bɔra min ye Aigles la min na so ka ka fɔ nin waati laban ninnu na min ye malien dolantana dɔw fana bɔra min ye championnat o kɔnɔna na mais a dabalibanko ye min a caman bɛ ka signer min tali kɛ o Rwanda en tout cas dolantanna saba an bɛ se k'an da don minnu ta la bi o bɛ tali kɛ Isa Jigiba donc ale y'a signé Rayon Sports la san fila contrat eh, tout comme an bɛ se k'a fɔ Mamadu Traoré n'o b'a wele ko Kapi ale bɔra min stade la k'a signé min tali kɛ APR la o fana ye Rwanda ye i n'a fɔ min bɛ tali kɛ eh, Kefa Tangara fana eh, min n'a tun bɛ prêt la Djoliba la ale y'a signé min ye eh, police FC du Rwanda la donc yani n ka eh, passe décisive fɛ n b'a fɛ ka Adama eh, Maïga de ɲini Adama Maïga donc Rwanda championnat niveau élevé len don ka tɛmɛ Mali ta kan donc carrière sportive o de bɛ bila eh, fɛn nafolo ɲɛ ou bien n'i bɔra so yan i tɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ni Rwanda tɛ mais mais est-ce que n'i dusu ma lɔ ka patience sɔrɔ i bɛ se ka wari caman fana sɔrɔ dans les jours à venir est-ce que projet wɛrɛw tɛ yen ou bien agent ko de don an bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn justement bon an b'a fɛ i ka o développer an ye a to y'a ka kuma a kɛra Kefa ye o a kɛra Kapi ye o a kɛra Issa Djiguiba ye o an ye kunnafoni sɔrɔ u kan ka min sɔrɔ l'écart est très grand par rapport u bɛ salaire ninnu sɔrɔ yan na donc pour le moment balontannaw ɲɛ tɛ

An bɛ mun sɔrɔ a ka ca ni ɛɛ Rwanda ta ye Rwanda quand même a ka jan visibilité ba t'a la bon o y'aw hakilinata ye unhun parce que u ma proposition wɛrɛ sɔrɔ ouais n'i ye min sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'o de ye fɔlɔ okay. maintenant n'i ta n'u taara yan fɛ mm. ils vont travailler n bɛ fɛ ka angle wɛrɛ min ta dɛ voilà. an ka tɔnbaw mm -hmm. u bɛ nin cogo nin na jakarta kelen ni miliyɔn kɛmɛ voilà. a tɔ miliyɔn kelen jakarta kelen miliyɔn kelen ou bien jakarta kelen waa kɛmɛ oui o ye signature o ye signature wa bi naani mali joueur min ka sara wa bi duuru wa bi wɔɔrɔ tigi de ye min ka sara ka ca ni mali championnat joueur bɛɛ ye. bon est ce que i b'o balontanna yɛrɛ dɔn min bɛ wa bi wɔɔrɔ yɛrɛ ta. a ka dɔgɔn. i b'o dɔn wa.
donc ne bɛ min fɔ.
n bɛ wa bi duuru tigiw dɔn mais wa bi wɔɔrɔ. ayi hali wa bi duuru tigiw a bɛ fɔ de o. est ce que u b'a sɔrɔ. c'est ça le problème. n'i y'a ye u bɛ yan ta bila ka taga dɔwɛrɛ tɛ o parce que u bɛ min sɔrɔ. can club nin tɛ baara kɛ. voilà c'est ça.
an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi c'est ça je suis là hein ok u tɛ taale balontan nɔfɛ mais n'u taara yen non n'u ye proposition wɛrɛw sɔrɔ n'u ye baara kɛ u bɛ se ka taa kɔfɛ voilà
Oh, je pense que yan'a ka se Rwanda ni fɛn ma mais an y'a ye fut des moments où Golfe fana kun sanga la ntolatan caman kun bɛ taa u bɛ taa san kelen kɛ Golfe ni fɛnw na ka na mais a ka ca na san kelen i bɛ bɔ loyer la a ka ca na san kelen i bɛ bɔ loyer la Mauritanie fana y'a daminɛ an na waati dɔ la voilà donc en réalité problème yɛrɛ tɛ championnat niveau ye Poro ye miko de ye bɔntan ye dirijanko de ye ni diz ɲɛnama nana tuma ma ko ɲɛnama bɛ kɔma se ka kɛ diriz ɲɛnama ye jumɛn ye ɛɛ fɛn i da sera ginin ni fɛn ma mali y'o tali daminɛ gɛnɛ kuma jumɛn tuurue sama kɛraya ni fɛnkɛla kalo la dɔn pati ma disa da sera mori tan ni ma mori tan ni fɛn kuma jumɛn a bɛ bɔn ozodi

C'était le club régional le plus performant donc en réalité dirigeant ko de don ni dirigeant ɲɛnama nana il met les moyens hmm. a bɛ balontannaw sama ka na donc ça veut dire que an ka dirigeant ninnu an ka taa ɲɛfɛ ka na focaliser nin kan n tɛ c'est pas n tɛ ka non justement hmm. les brèves de quoi n tɛ débat ye an bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka moyen ye hmm. mais an ta fana problème ye mun ye kuma dɔ la i t'a sɔrɔ moyen bɛ mɔgɔ dɔw bolo ka na ka dɛmɛ kɛ mais on les empêche si j'ai quelque chose à déplorer c'est ça kuma dɔw la olu bɛ empêcher de

nafolo ko c'est à dire c'est une question de moyen waati dɔ la mɔgɔ dɔw de bɛ yen u b'u ka wari de ta ka don balontan na ka don balontannaw na o de b'a to équipe yɛrɛ bɛ résultats kɛ o de b'a to équipe yɛrɛ bɛ sanga sɔrɔ mais ni o mɔgɔ ninnu empêchera ni mɔgɔ wɛrɛw nana minnu tɛ se k'o kɛ balontanna minnu bɛ kɛ équipe la n'u tɔgɔw bɔra u bɛ bɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ et puis a ye fɛn dɔ fana fɔ an ka dirigeants

u bɛ promesse de moto ta ballontanna ye, unhun, a tɛ sɔrɔ, unhun, fo ballontanna kuma dɔ la f'u ka grever u ka ban ka ballon tan, oui, u bɛ sɔrɔ ka moto kelen san ka d'u ma, ayiwa, i tɛ se ka min kɛ ballontanna ye, unhun, kan'a layidu t'a ye, d'accord n'i ye dirigeant ye, unhun, i ka kan ka kɛ maa ye maa laadiri ye, oui, i ka tiɲɛ fɔ la, unhun, wa i ka tiɲɛ fɔ, ok, i bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen de di, unhun, n bɛ dɔrɔmɛ kelen de d'i ma, ok, voilà, Dirisa e yɛrɛ fana k'i hakilina di, non, Rwanda ko in kan an ka mɛri di san fana isa jigiba fɛn o kama don ko ɛsseke an bɛ sɔn banna se zz seg futigi adama ni futigi ye min fɔ o dɔrɔn don seg pur que san fana yɛrɛ se ka vze fo que an ka se ka an ka miw de fana to yan an su o ka kan ni min ye k'o d uu ma mɛ poro ke ozouru a caman bɛ yan bi i b'a sɔrɔ azsan t'u bolo mɔgɔ t'u bolo mɛ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ walima o masiramɔgɔ dɔw min ka surun tɔn dɔw la u b'o ta dɔrɔn u b'u bila ka taa u bɛ bɛn bɛnkan dɔ la et là par finish i b'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ sɔrɔ c'est pourquoi an ko professionnalisme sira kan étape caman bɛ yen non ni club ta banna peut-être an bɛna don dolantannaw fana ta la olu ka représentant pa parce que au lieu k'i ka échanger dolantanna fɛ directement il faut olu fana bɛna représentant sɔrɔ donc n'o waati sera peut-être o fana o bɛ sɔn ka gilan dɛ maintenant n b'a fɛ ka kuncɛ ni min ye bref ye mm, mm. eh, donc o bɛ tali kɛ bon cas dɔ de kɛra mm. min a kuma cayara et eh, pourtant n'i y'a jateminɛ et pourtant c'est c'est réglementaire maintenant de fait de politique kuma donn'a la eh, o de y'a kuma caya o tɛ dɔwɛrɛ ye Flora Balogun États-Unis dolantanna Il faut que an ka bon il faut que an k'a ɲɛfɔ parce que mɔgɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲɛfɔ teliya la an ka taa dɔwɛrɛ tɛ a suspendra de ka kɛɲɛ ni min ye carton rouge min n'a y'o ta dolantan na mais américains de y'u ka sariya lajɛ u ye FIFA ka sariya lajɛ Ensuite, u ye appel kɛ c'est vrai que a laban Donald Trump de bilala en avant unhun, parce que ale de ka kuma bɔra ko ale ni Gianni Infantino kumana, unhun, mais US soccer de ye appel kɛ en fonction du règlement parce que FIFA ka code disciplinaire fana na article 27 unhun, a fɔra ko pouvoir discrétionnaire bɛ min commission de discipline mɔgɔw bolo, unhun, n'o b'a dɔn k'a fɔ ko n'u bɛ se ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ olu b'o kɛ mais a bɛ kɛ n'olu dɔrɔn de ka eh, ŋaniya n'u ka yam- eh, fɛngɛ ye donc c'est pour dire que a ko kɛra c'est vrai mais Donald Trump bilala en avant k'a fɔ ko a we- a ye Gianni Infantino wele donc o yɛrɛ de o weleli de bilala en avant eh, mais eh, an bɛ se k'a fɔ c'est quelque chose c'est vrai bɛɛ t'a eh, an bɛ se k'a fɔ cogo min na utiliser bɛɛ t'a utiliser eh, mais nin sen kɔni a kɛra

A fɔra ko perez ye nɔn an fɛ u ye ɲɛ don ne ma bɔ in bɔra sa sadi fifa n deba mɛ fifa mɔgɔw fana kuma na o dɔn disizy taara kɔmidisa y'a fɔ cogoya min na se lati fɛnti da kɔ di ko disi bilen e o b'u premete komisɔn mɔgɔw bɛ se ka sisansi
condition jumɛn condition jumɛn na voilà voilà ko condition jumɛn na donc o condition fana bɛ texte kɔnɔna mm. a ka ca mais sur demande mm. pour que u k'a kɛ mm. il faut que o bɛ se ka kɛ parce que yanni VAR ko cɛ si le carton n'est pas justifié aw bɛ se ka demander parce que on a vu le cas depuis trois ans même en Afrique so tun tɛ FIFA ye mɛ jɔn bɛ se ka fɔ ko nurusi sep ye mite mɛ ptura ye min ye parce que fifa la fifa bilisi ka yɛrɛ siti fiye n'o tɛ poro yɛrɛ min aw bɛ ka ninnu kumaumana kuma jumɛn depi fɛn kɛra don min na tran de y'a cite se tɔnki' cite

k'a fɔ effectivement o ye ɲɔgɔn ɲɛ yɛrɛ donc moi je pense que FIFA ka tila ka na bɔ k'a bɛ nin justification wɛrɛ ɲini nin na mais o ye maloya de ye, d'accord non justement n bɛ k'o yɔrɔ de fɔ ça c'est l'aspect politique où bɛɛ b'a Donald Trump ka attitude dɔn, o de ye article tiɲɛ o, mais o de bɛ ka sariya ko kuma tiɲɛ, justement voilà donc o de o justement n ko o politique yɔrɔ de bɛ ka bila enfin mais n'aw taara ka taa américains ka non américains non moi je veux que au-delà de tout ça au-delà de tout ce que Donald Trump peut faire